Ah, zikomo kwambiri ah, chairperson komanso ah, morning ah, bwana Takoma I think eh, mundilole ndiyambe ndikupepesa mmene zikumvekeramo zikuoneka kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri uh, mzimu wawo uziusa mumtendere ndimafuna kungotsimikizira information iyi- chair information iyi ikundionekera kuti iyamveka koyamba koma ndiyamba ndi uh, mukunena kuti tsiku la ngozi limene linachitika ngozi uh, past 8 wa mmadzulo umene uli usiku wa tsiku la ngozilo uh, mwatchula msilikali a john nsonthi ngandamva bwino ndi amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu achilima amene anali vice president komanso uh, inu munali odabwa koma simunauze aliyense chifukwa kuti simunakhulupirire kuti nzoona nde mutadabwa munanena kuti uh, ananena mowonjezera kuti uh, mu- munafunsa kuti ah, mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka ndipo anakutsimikizani kuti yayi ndege yapezeka ah, ah, akuti inagunda mtengo ndipo anthu onse ali- anali mmenemo amwalira nde tcheya ndikudabwa chifaniziro kuti i- kamene kandikoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwelo komanso mawa lake kutacha ah, sikunalengezedwe mmamawa Ah, dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mwa mongoyang'anayang'ana mwina opanda ngati mukwe kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi cha ma 10 koloko kutanthauzanso kuti tcheya mukakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitirira so ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a john nsonthi mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuuzani utsiku usiku wa dzulo zomwe inu mumakayikira zitapezeka kuti zonse zija amanena zija zatsimikizika munapezanso kuwayankhulanso ansonthiwo kuti mwina mumve information ina yowonjezera Uh, honorable chair summon yanga inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10 so if you notice my submission is just zinthu zapa 10 the following day mamawa ndinauzako munthu mmodzi and uh, after that if you ask me kuti ngati ndinakambako ndi a Nsonthe za information ina sitinakambe of course we had interacted timangokamba zokuti uh, za zinthu zimene zachitika like kuti tinaluza nzathu koma not like more information yeah. zikomo Ti- ndingotsimikiziranso kuti uh, pepani kumanena kuti ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti a Nsonthe amenewa ndi msilikalinso ndi retired major general

uh, inenso ndingojoyina uh, zomba thondwe kupereka chipepeso uh, ndi mmene munaluzira nzanu kwambiri um, from your submission it's very clear kuti the two, of you- the two of you were very close um, mmene anenera zomba thondwe kuti um, ndikoyamba kumva narrative imene mwatipasa pano pakuti inu munaziwisidwa siku lomwelo Ndiye ndimafuna kungofunsa kuti kodi pa nthawi yomwe akuziwisani Major General Nsonthe retired um, anakuziwisani kumene information anayitenga yonena kuti um, ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly imene tinadzauzidwa afterwards munawafunsapo kuti kumene information imene anayipeza Uh, honorable chairperson uh, as i said poyambira sinakhulupirire even adandiuza ngakhale zimandidya mumtima komabe sinakhulupirire and i did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti because at that time already you know kuti i was already uh, broken as well i was disturbed um, ndiye mutamva such shocking um, news and the major ndikuti aliyense akuti ndege yasowa ikusakidwa um, munatengapo mastep anji uh, kupanga verify information imeneyi Honorable chairperson, uh, kunena zona, I didn't sleep that night as I've put it in my submission. Ndimakanika kuuza munthu chifukwa ndi information yoti sikukhulupirira na si uku uh, a president anena kuti ndege ndiye army commander akuti ndege ikusakidwasakidwabe now ine ndakatha kupita kuti kukapanga verify so or kuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information anayambitsa ndi a Nthakomwa and anthu akupanga panic kwa achibale and dziko lonse uh, that's why i don't think i mentioned it to anyone at that point uh, until the following day mamawa ndi pamene nauza ku munthu mmodzi yekha a close colleague mr Kwesi Msusa

ask a question to Mr. Nthakomwa, but uh, all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Uh, chair zikomo kwambiri uh, mundilole ndipange declare kunena kuti mr Nthakomwa uh, is a close friend um, timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu a Chilima ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho ndimafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mmene information imatuluka pa 11 ya mmene uh, malo angozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa general msonthi retired zimafanana uh, honorable chair pamene amalengeza pa pa 11 sanalengeze mmene zinachitikira and ngati information imene ndinali nayo

Mr. Late Chimaneni and uh, Mr. Late Kapa, uh, Kapheni. Cause masiku amenewo sindinagone bwinobwino ndiye titakhala ku send off ku Jende Arena ndima I was dozing a lot. So I decided kuti ndipite mgalimoto ndikapange ndikagone. Ukuku uh, zikuyendabe. So ndidatuluka I met I think he appeared yesterday

the way ndinamvera on the 10th and that is when i said really ndikuti general Maneya aziona but as of mmene amalengeza because there were no details uh, i couldn't relate maujeni kuti ndingoziwa kuti zinaenda bwanji zikomo chair Uh, zikomo kwambiri chair funso langa lomaliza ndilonena kuti pa 11 mamawa tinali inuyo ineyo ndi kwesi and plan yathu tinali titakonza kuti tizinyamuka tizipita ku nthungwa that was early morning and we met i remember me pushing for departure tinene kuti nthawi imeneja mumachita downplay kunyamuka because you had information Uh, Honorable Chair, on the 11th mamawa uh, titazuka I didn't know what to do so i decided uh, let me go ku residency mwina anthu akumana uh, tikaone kuti if there's new information that's when mr question susa called me kuti amuli kuti ndoti i'm just leaving home i'm going to area 43 nde anzada tili ku area 10 ku utm office tangobwera kunoko we were trying to see kuti tingapange chani so i said ah okay then i went and joined them and i found there kunali uh, honorable njawala uh, uh, mr msusa uh, honorable kaliati honorable steve mikaya um, honorable vera kamtukule think joint kunali anthu ndithu kagulu kakulu and at that point honorable kaliati amapanga push kuti anyamuke kupita ku nthungwa now i had this information so as much as i did not believe it but it was disturbing me So I was saying, good, oh, no. Ababa, there, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed Kuligoma. There was information that it, has, it had landed ku Kasungu ena Mchikangawa. So at that point, with this information, I was saying, ah, come on, mupita kuti anthu panopa muli pangati. kuti munyamuke mukayambira pati and even if you going to chikangawa nkhalango imene ija mukayambira pati you know why don't we stay sit here and tizithandizana kupanga coordinate zina ndi zina so i was saying that knowing kuti there is this information as much as you know but still it was haunting me so what i did because now all these people were adamant and they were ready to leave I remember I took uh, Mr. Kwesi on the side

ndikukumbukira tinazakhala pasi kuti ayi at first tinachoka ku office kuja kupita kumusi pena pake amati pali uh, there was a, uh, uh, an eatery so toti ayi tiyeni tikadye kaye breakfast all that i was doing is just to um, slow them down so tili kumene kuja then honorable kaliati ananena ndimakumbukira mawu anati "Ah, iyayi ine ngati simufuna kupita ine nde ndikunyamuka kukayang'ana mfumu yanga mfumu yathu yeah. so anazanena kuti i think she had a problem ndi tayala ya galimoto yawo nde onse anazapanga follow honorable kaliati ta okay uh, tiyeni tingopita so honorable kaliati anazanena kuti ndipita kaye pa city center ndikonzese tayala then ndikamachoka kumeneko tikumane pa filling station yapa anati pati kaya pa area 30 something like that basi akukonzekera atangolowa mgalimoto kuti azinyamuka i remember mr sosa anazapita pakona apo anangoyang'ana kukhoma ino la perimeter wall ndikundiitana anazangondipasa foni nangotenga foni ija that's when i saw the pictures of the, of the plane um, zikomo kwambiri pomaliza chair ndifunse kunena kuti muganiza kuti mwina information imeneyi ndimene mwina yakhala ikupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imeneyi makamaka anthu uh, amene mwina anamvako information imeneyo kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo

uh, pepani kwambiri uh, Nthakomwa chifukwa choluza mnzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale m- nonse muli ana ndimafuna choyamba cheya ndipemphe kuti amene uh, a major jenonson ti retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso koma a Nthakomwa ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri ndiyeno mwina ndifunse kaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena commission of inquiry reports uh, honorable chair ine zonsezo sinawerenge chabwino Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti nzimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11 ndipo wina aliyense mpaka mmawa unowo timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11 nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kutimasula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero chifukwa chani munayiganizira kunena kuti mungochisungabe mu mtima mwanu honorable chair sindidziwa kuti mafuna kuti information ndikayipereka kutiko chair malawi yakhala ili pa crossroads ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale a Njawala ali apawa amene akhalanso akhala pa tv mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafunsa mafunso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe chifukwa anakauzidwa kunena kutinso pali information iyi imayenera ituluke kwa amalawi onse ineyo ndikuiona unena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mmayenera ndi a- a thumu point of order, Chair. tigawire A point of order, Chair. What's going on, Voda? Um, maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. Uh, if, if it's allowed. Mm, you, you can respond after he has finished. Chair, ndimalankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi ndiponso anafunsa kuti "Ah, tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene nchifukwa yakenso ndinatchula dzina it was really uh, in good faith koma mwina apanga respond poti akufuna kupanga respond uh, pepani ndakoma kangati ndima ndimanena kuti mmalawi muno u- ndi- kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku malawi kuno kapena mwina you traveled muna- munapichokapo na honorable chair I've been around Uh, ndichifukwa chake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lerolo Ndiku- ndinene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso a Khwesi Msusa chifukwa chani adasunga chifukwa iwonso ndekuti sadanene kwachitika ma commission of inquiry kufunsa anthu kuti abwere amalawi amene akudziwa information ina iliyonse abwere and information iyi ndi ya very critical information yonena kuti timayenera kudziwa koma mwina tidzafunsa iwowo kuti chifukwa chani uh, I... sindikufuna ndifunsenso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene koma it's, it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la malawi lapanga hang on these things and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati amalawi

and we had a discussion and he gave me his blessings kusonyeza kuti iwo ali ready kubwera kudzapanga testify zimene iwo akudziwa osati zimene anawuzidwa ndi chabe komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene ana- anayimvera nkhaniyo ona kucheya zimene sitinakambirane koma ali ready kubwera akubwera kuti azayikira umboni ona kucheya imenenso sitinakambirane tathokoza kwambiri eh, dedza mayani okay uh, messenger you probably want to clear Y- yeah uh, chair sorry ndimafuna ndingopanga clear um mmene anayikambira uh, nkhani mmene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono um, um, honorable um, lilongwe mude ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze uh, that's not what i said ndinanena kuti um, nthawi imene ija ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane um, mumaoneka kuti mumapanga down play uh, uje ma efforts athu kapena tinene kuti if at all munali ndi information imeneyi uh, funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze so ndimangofuna tichite clear chair pamenepo thank you mwina ndizovuta kupanganso cross examine a njawala komano um, I'm sorry to, uh, a commission anakuitanani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku, co- ku commission of inquiry honorable chairperson uh,

just on that ndi chinthu choti chimakaikisa kuti olo titapita kumenekoko anthu afuna chilungamo kapena safuna chilungamo and ndisiyile pompa okay dedza mayani zikomo kwambiri chair uh, no keep your point of order kuti tip- Yeah, but l- ndifuna ndithu kuti pakhale sequence yabwino bwino. Keep your point of order. Ndi ndikupatsani floor but tingo tipange exhaust kaye Dedza Mayani. I will definitely come back to you. zikomo kwambiri chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu aku Dedza Mayani kuti uh, tifunsepo mafunso choyamba bambo Nthakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mnzanu komanso munthu amene anali ofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo um, choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi major general Msonthi uh, ndi ubale wotani Uh, Major General Msonthi retired I think ndi munthu oti anthu ambiri Malawi munomo amaziwa uh, pa ntchito zabwino zomwe anachita uh, I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha operation bwezani so ndi munthu choti tisanakumane timangomumva and he was someone i respected and a lot of people respect him anatipeza ku Lilongwe golf club mmene amabwera kuchoka ku mission yawo ku us yeah, ku embassy and since then we have been very close kusewera gofu limodzi kucheza limodzi ku gofu ndi kunja komwe so he's a very good friend okay um, ndibwererenso ku ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9 mangofuna ndi, ndidziwe madeti amene mumafikira ku malawi kuno mangofuna mutanditsimikizira honourable chair ndinafika pa 10 okay ndiye mu- ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za mm, nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi munatchula date mungayikumbukire date munatchula ija ndimafuna muyibwereze honourable chair pamene ndimakamba zoperekeza matupi a late chimaneni and late Kapheni sinatchule date ndinanena kuti kaya inali tuesday or wednesday fati tsikulo nde sindikukumbukira date sinatchule yayi ndikungokumbukira kuti ujeni uh, program inali yoti anyamuka 3 o'clock koma i think tuesday or wednesday yeah mu- munatchula tuesday and um, then ndimangofuna kudziwa kuti um, tikayang'ana tuesday uh, cha mu 2024 um, tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi um, sikunali tuesday pa 11 ndikuganiza uh, tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti um, ndege yapezeka and tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo ndiye mwina munga- mungakonze madetiwo yeah i think penapo you can see for yourself kuti sizingatheke kuti matupi apezeka tsiku lomwe takupanga so yeah i think that was just a mistake ndikuti inali wednesday okay ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi major general sonthi kunali mu njira yanji mumalumikizana motani Uh, honorable chair as per my submission i got a call so ndiye kuti panali pa phone foni imene munkagwiritsa ntchito ilipobe ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amationetsa ma call log ngati panali mameseji uh, zimenezo amatipangira submit muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masikuwo honorable chair foni imene ndinayuza nthawi imeneyo ndimene ndikuyuzabe mpaka panopa uh, i tried to go kuti tione ma call logs koma think inachokapo chifukwa cholandira mafoni ambiri and i don't know if there's a way yoti pafonipo umatha kupita uh, two years back kuti upeze maujeni ma call log but i'm sure we can always get them from, from uh, airtel Ah, koma ya ujeni ya, ya nthawiyo because i think i mentioned nthawi and i think i was uh, specific uh, i hope uh, my memory is serving me right because the following day ndikukamba i kept on looking at the time imene ndinalandira phone iyo so ndimakumbukira it was 19 minutes past 8 ndithaso kukhala kuti ndalakwitsa chifukwa tinali obalalika koma i think imene ndimapanga chifukwa i was referring to that call a lot mangofuna muitsimikizire komiti kuti inali normal phone call olo osati whatsapp olo njira ina it was a straight call chair ndi mangofuna kuti uh, ndi umboni atipatsa abwanawa i think komiti ino ili ndi mwayi oti titha kuwafunsa anzathu azofufuzafufuza kuti mwina tione um, titapeza umboni umenewu chifukwa eh, ndingopeka chitsanzo cha dr squese mmene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabweretsa ma call log ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inayendera komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku komiti ino kunena kuti um, amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti tuesday ndi mmene amaperekeza matupi um, ndikungofuna kutanthauza kuti um, matupiwo ngati amaperekezedwa sinayenera kukhala tuesday chifukwa tuesday ndimene matupi anafika um, kulilongwe kuno kulilongwe kuno and anafikira ku mortuary and um, ndikamba zimenezi chifukwa chongonena kuti nanga si ndi nyengo ndiyovuta uh, nthawi zina um, mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utha kupezeka kuti ukutchula za pa 11 malo mwa za pa 10 ndi zina zotero koma sindikuti iwo akulakwitsa koma ndi zimene akudziwa koma ndinafunitsitsa kuti patakhala kuti zimenezozo um, zipezeke um, evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira um, komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimenezozo pochita kafukufuku ameneyo um, amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umenewo wa nthawiyo mwina mamembala awiri a komiti ino kapena atatu adzakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mwanji chifukwa nthawi ino ndi ya technology uh, sitikufuna kutinso zikamakachitika padzakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo uh, chair nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze um, equally the uh, how it was done but i concur with uh, lilongwe mpenu kuti in the end poti major general msonthi retired alipo kunja kuno uh, anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anawupeza kuti anthu aku dedza mayani tiyimire pomwepo zikomo chair tathokoza kwambiri uh, Dedza Kasina, you had a point, you had a point of order, and maybe a follow-up question, then we'll go to Dowa Kasangadzi. Uh, zikomo kwambiri chair chifukwa cholola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa a Mtakomwa chifukwa chotaya mzanu amenenso anali mnza uh, vice president wa dziko lino amenenso analinso mzawo wa anthu ambiri kuphatikizapo anthu aku Dedza Kasina constituency ndi chifukwa chake chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu aku Dedza Kasina mmawa uno ndi wokondwa ndi umboni umene abweretsa uh, uh, uh, a Mtakomwa uh, ndalowako mochedwa koma ndikhupe- ndimaonera kuti atenga oath of o- atenga oath eh, kusonyeza zoti alumbira kuti akambazo ndizoona ndiye oyamba chair ndisanafunse ma follow up question ndimafuna ndi raise up I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya yaku inquiry yakale ija kuti sama sanaikhulupirire uh, anapempha anapempha uh, kubanja anapempha ndi uh, slot ya anthu 6 koma anapatsidwa ya munthu mmodzi ndiye sakadakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti and and ndiye mmene amapi- amapitiriza ndiye anati ah koma ndike- a- ndilekezere pamenepo ndiye my point of order was kuti i wanted to ask uh, through you chair kuti akanapitiriza statement ija chifukwa anakhala ngati atisiya m'malere that was my first point of order chair koma chair imathera pa andipo basi chabwino chair uh, statement pamenepo poti imathera pa ndipo uh, timadziwa zoti palibe sentence imathera ndi ndi eh, mchichewa olo mchizungu sithera and uh, bwana Mtakomwa ndi ndabwera nawo pa page yanuyo i think this is the last page of your presentation

pa 10 pamene pati panali pa 10 june yes 10 june uh, transport imene anakupatsa kuchokera kuti anatipatsa transport kuchoka ku, ku residence kwa madam mary chilima ku area 43 kukandisiya kunyumba kwanga ku area 43 chabwino ndinamvapo za misa kuti munachoka ku airport munapita ku misa ndimamva za mapemphero a misa ndima- nd- i was following it misa munakapanga nthawi za Hon- honorable i think kuti simunamvere yeah. because me ndaikira umboni ndanena kuti from the airport i went straight to the residence and nditafika kumeneko

Okay, yeah. Ah, ah, tathokoza kwambiri chair ah, tudikira zimenezo Ah, munalandira phone 19 past 8 kwa major general Msonthi junior retired imene amakupepesani chifukwa chakuti ayanzanu um, chair ana- ena anafunsa kale alemba poti mwina titagetta uh, screenshot kapena call log-yo ndanena kuti alibe but chair paja uh, this committee has the powers uh, kuti tikhoza kuwalembera azathu mwina chimene tikanapempha poti foni ndi yomweyo nambulaso ndi yomweyo eti yes uh, honorable chair so chair maybe akamachoka atigayire phone number yawo ndi ya Major Msonthi so that we, we can uh, write the service providers kuti atipangire share the call log that day uh, mudayankhulana ndi a Msonthiwa anakambapo chilichonse kuti fa uh, composition sikukamba chilichonse apa ndifuna ndimve kwa inuyo mwina uh, anakambapo chilichonse kuti musauze aliyense uthenga akuuzaniwo uh, honorable chair sanandiuze zimenezo so it was just you deciding kuti information yokuuzani a Msonthiyo sanati mu, musaulule inali ya open uh, ndi anango munangoganiza kuti musaulule kwa aliyense basi mungoyisunga information for two years honorable chair uh, the fact that mwina sinapita kukanena ku police awo, that means kuti- that doesn't mean kuti sinauza aliyense as i said kuti mama wawo uh, ndinauza nzanga

sindikufuna tikambe za the past two years zimene mwapanga discuss anthu here is a nation at crossroads uh, dziko si- usiku umene uja aliyense sadagone sitikudziwa kuti kwachitika chani mwalandira foni 19 past 8 pa 10 munakagona osauza ndi munthu mmodzi you only decided kuwauza anzanu mwati ansusa kayandani the next day pa 11 kuti munalandira foni dzulo

had not announced ananena kuti akuyang'anabe now information ngati imeneyi ndikuyimva uku uku a president akunena zina who would i believe the president kapena uh, munthu wina wangotigayira information so i thought that maybe ndikauza anthu i can cause panic ndikauze mwina achibale amve kuti moses amene azakuti zakuti pene pa ndege de uzapeza kuti ndizabodza so that's why i think i decided pandekha kuti ndizisungire kaye mpaka morning pena zauza munthu ndinakuvani imene amakufunsani a dedza mayani how do you know kuti mmawadziwa bwanji major general msonthi andinazano bwanji ndiye mmalongosola bwino lomwe kuti aliyense akuwadziwa ntchito adagwira bwino ya operation bwezani ndi zina zoterozo meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo you had trust in him koma on, on this particular information tsiku lokhali la pa 10 chikhulupiriro chinachoka mwa a msonthi you thought kuti akunamizani uh, even nthawi imene ndinanena kuti i know him as someone pali samadziwa anapanga zinthu zambiri for dziko lino i did not mention kuti i trusted him At what point did you uh, when already information you haunted you, you couldn't share with anybody, before you do not believe it. At what point imene munambaona kuti ah, information ija think inali yoona munamba uyikhulupirira as i said onako chair nazayikhulupirira titapita kukapanga send off the bodies of late uh, Mr. Chimaneni and Mr. Lucas Kapheni. As I said, chifukwa natopa kwambiri sinimagona ndimatuluka 'cause ndimasinza so I decided kuti ndituluke ndikagone mu galimoto nditatuluka pa officers mess ya polisi nakumana ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga appear dzulo so iwo amaonekanso otopa kwambiri ndimakumbukira and ananena kuti zimene ndaona ine so he started explaining his version of the story concurred ndi ya a Msonthi and that is a point i said wow so a Msonthi amandiuza zoona pa 10 Th- this version inali ya yokhudza ndija version muna- munapanga marry kuti muikhulupirire kuti ndiyofanana ya ndegeyo honourable chair Ah, amakufunsani a ku dedza kasi a ku dedza mayani uh, sorry uh, nkhaniyo chair i will refer uh, to the inquiry uh, and the inquiry report and ndili pa page 62 i will spill over to page 63 Uh, yes, I think ndilekeze pa page 63, 62, 63. Uh, mmakaperekeza matupiwa amene ndatibwerezeso tsiku ja anakuza kuti tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndiye munati ayi ndoti khale lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene mmaperekeza matupi a a chimaneni ndi a kapheni nava bwino eti

The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62, uh, the burial ya anthu amenewa send off plus burial idachitika pa 13 June Uh, for example page 62 yo chair bridge c ikukulongosola kuti assistant commissioner of police uh, capen was burial was on 13th june at sante in kasungu which was if you check your calendar chair it was on thursday not wednesday uh, because 10th and 11th anasanabalize kupanga ma zinthu zina zoterozo uh, zama zama uh, ma uh, autopsy the burial of late inspector chimaneni inalinso pa 13 june chair ku makwaule village in ntchisi district the burial ya major selemani inali pa 14 koma tikambe za anthu awiri amene anatchulawa it was on thursday not on not on wednesday honorable chair i think ndanena kangapo kuti on the dates the days i'm not really sure ndikukumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock the, day, the exact date ntha kukhala kuti ndilakwisa because maybe i cannot recollect bwinobwino uh, and uh, chinanakhala ngati mwina litakhala kuti ndi wednesday because ndikukamba za send off ineyo inu mukamba za burial yeah. so ngati anapanga send off kupanga bury siku lomwelo i don't know chair it was i think the evidence even the, uh, the widows anabwera uh, the bodies anthu amenewa amatengedwa tsiku lomwelo ndikuika tsiku lomwelo if you remember uh, there was analibe mwayi kuti akagone nawo akagone nawo anagona nawo ma, ma bodies kwawo that's why i was putting to you kuti anthu ananyamulidwa kuno pa 13 and anakaikidwa tsiku lomwelo pa 13

So let's move on to the next uh, item that you want to ask on, uh, Dedza Kasina. Because you also you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Uh, Chair, um, ineyo ndikutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ndi amene akusintha nkhani ndeno that is why uh, issue ya madetiwo tikuyenera kuti tiyike m'malo mwake moyenerera and, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku of, ofanana and um, poti akufunsa a Dedza Kasina ndimangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwowa pena akuphonya ma- madeti malingana ndi mmene akuonera apapa ndimangofuna angotsimikiza pamenepo sindinena mu nkhani yonseyi koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuwaphonya monga mmene zaonekera apa zili choncho bwana

Yeah, so uh, um, honorable chair, my submission ndi apa 10th. So iyi ndapanga yaso verify because I knew kuti my submission ndi ya tsiku la pa 10th. Zina zizawa uje ni send off or whatever, I did not go back kuwapanga check kupanga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. chair uh, uh, cha- chabwino um, ndawerenganso presentation yanu page 1 and mmene munalongosolera muja makamaka page 2 uh, how you met the late vice president and, how, and mmene mumayankha munayankhanso kuti munali ngati family ndi malemu vice president athu dr saulos klaus chilima anali a best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho ndi choncho eti? zona um, ndibwererabe chair i'm still not convinced mwina uh, ndika akandiyankha funso ili i will have one question basi ndi- ndi- apa i will rest for now uh, best friends wanu ndege akuti yasowa ah, mwakambura a president sanalengeze koma muli ndi information vital ina wakuyimbirani akupepesani za maliro and you still not believing it nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6 7 hours later amene mwakumana ndi mwina a Msusa kaya ndi ndani kuwauza

and no one could ever claim monopoly of friendship of saulos just a seconds ago i was asking you to confirm ngati anali nakuva ndi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes now mukuti you should correct which is which kapena you know ukakhala best friend umatha kukhala kuti you are the closest

and even in my in my um, submission i even said kuti that information haunted me and because of that i did not sleep but i did not share Uh, apart from kuwa tinali ndi pa 6 june tinali ti uh, uh, no, no, on monday pa 29 tinali ndi a second lady former second lady madam mary chilima mm, mmayankhulana nawo mmayankhulana nawo mbuyomo uh, kapena inu kucheza kwanu amene mmacheza nawo mathera pa mayankhulana ndi malemu Saulos Klaus Uh, honorable uh, chair ndimacheza nawo and ndimacheza nawo uh, at what point did you sh- munapanga share nawo information imene